aa kalatayi inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani so achimwene poyamba ndikuyamika kumwamba kamba ka chifundo chake chopanda malire mulungu si munthu amwene watidzutsanso ndi moyotu akadakhala munthu mulungu a bwezi atatopa nafe kalekale Ntchito zathu obwantasafe sizimukondweretsa mulungu. Akadakhala munthu bwezi atang'amba kalikale file yathu amwene ndi kunena kuti basi obwantasa zochita zawo tsopano zandikwana amenewa abwere basi. Lero lino ndikuti kukhala ndi moyo chonchi sikuti ndi ushasha wathu ayi ayi ndithu amwene. Zatengera kumwamba kuvomereza kuti apatseninso mmawa wa tsiku la lero awoneko dzuwa mmene lilitulukire. Amwene, mundilole ndisanapitirire kalatayi tsiku la lero, ndikambepo pang'ono za bus zotsogola kwathu kuno za Kwezy. Makamaka ndikambepo za Kwezy Courier, njira yamakono yotumizira katundu wanu. Kungokhala ndi katundu ofunika mwachanguchangu apite ku Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, Kasungu, kaya ndi Ntcheu, basitu, osayambanso wayang'ana kwina ayi. Kwezy Courier ndi yotchipa kwabasi komanso yamakono, yodalirika, yachangu. kutumiza katundu lero, lero lomwenso kukafika, zabwino zipose pamenepa? Ndikudziwa mmene ndayambira kalatayi achimwene lero lino muli odabwitsika kwambiri, nkutheka mukudziudza kuti obwandetu lero mukudzaoneka ngati mwadzuka mwauzimu choncho? Ayitu! Kungoti obwandefetu mukudziwanso inu, za gule inde timapanga, koma munthune khomo la kachisi ndimalidziwanso. Inde,

ndipo abusa amati mayimbidwe anga abelo amapereka chikoka kwabasi lerotu ndadzuka inde koma tsono ndiye ndi nkhani zochuluka kwambiri mwamva mafuta a gamoto monga takhala tikuyembekezera achimwene akwera panalibe kuchitira mwina akwera basi nanga si paja akuti kumenekonso avuta kwambiri iyayi zikuoneka kuti ulendo uno monga ndafotokozera muja anthu adatikonzekeretsa kwambiri za kukwera mtengo wa mafuta pa dziko lonse Mukuyenda kwathu timayenda tikudziwa ndithu kuti a mafuta akuyenera kukwera mtengo kwambiri nthawi ina iliyonse. Ndi chifukwa chake kuvomereza kwakhala kosavutiraponso. Osalephera kalipobe kagulu kena kake komachita zinthu ngati kagulu ka ndulu ya ng'ona m'kamwa, komanena kuti iyayi mwaonatu, mwaona! Akweratu tinkakuuzani, tinkakuuzani ife kuti sizikhala bwino, si mwaona mafuta mmene akwerera! Nde iwe umakhala ukudzifunsa kuti chabwino inde obwantasafe ndife akumudzi. komabe ndikumatha kutsatira mmene nkhani zake zikumayendera. Kumadziwa ndithu kuti ife kwathu kuno kulibeko zitsime za mafuta amachita kubwera kuchokera kwa anzathu. Konseko akwerakwera ndithu. Sindikukhulupirira kuti tingachitenso ndale ina iliyonse yonena kuti ayi koma akwera, akwera chifukwa cha auje. Ah, ah, iyayi, iyayi, ah. zangotivuta chabe kutikonzekeretsa kumene kudachitika pa nkhani yokhudza mafuta ndi zimene kumudzi kuchikumbeni kuno takhala tikumapempha kuti mudzitikonzekeretsa zinazi tisamangoona zachitika mudzifotokoza kuti kodi ndiye chikuchitika ndi chani ndiye ife anthu wamba akumudzi kuno kuchikumbeni ndiye zitithera bwanji timayeneranso tiuzidwe za nkhani za mchere wa mu nthaka, fotereza kuti wafika pa 50,000 komanso nchifukwa chani ndi zina zambiri. Osati kungodzidzimuka, i zavutatu uku, wafika pa 50,000 tsopano. Za fotereza awo okhudzidwawo amayenera kuchitapo kanthu. Osamadzidzimuka ngati sakudziwa chimene chikuchitika. Ndi chifukwatu nthawi ina yake ndikumakwiya nazo nduna zina kuno kuti palibe zimene zikuchita. Moti tsiku lina lake ku Chikumbeni kuno obwantasa ife tidzakwiya, tidzapita komweko kukatulutsa mmodzi mmodzi ndunazo kuti kodi inu mu ofesi mwanu muno mmatanimo? Simukutithandiza, tulukani mu ofesi muno! Pena anthu akamakwiya ndi mmene zinthu zikuyendera, zikumakhala zoona ndithu. Pena pake anthu akumadzangodzidzimutsidwa opanda kuuzidwa kuti kodi kunjaku kukuchitika chiyani. Panopa achimwene, anthu akumudzi kwathu kuno ku Chikumbeni ndi okwiya kwabasi. Ndithu Winawake amayenera kuwauza chikuchitika ndi chani. Nanga tili munyengo imeneyi chifukwa ninji, pamene tidalonjezedwa Kenani? Uja amanyamula thumba la fotereza pa phuzi uja amayenera kubwera poyera kudzafotokoza zakhala bwanji. Nanga nchifukwa chani tikudutsa mmene tikudutsa pakadali pano? Nanga ngati pali chiyembekezo, chiyembekezocho ndi chotani? Zikuchitika pakadali pano zaphunzitsa makosana a Alliance kuti pena pake kuchenjera pakamwa sipabwino, komanso mulomo umakutsata. Zikuchitika pakadali pano, ndikukhulupilira kuti masankho akubwerawa anthu adzakhala oona mtima, omalonjeza zokhazo zimene akhoza kukwaniritsa. Anthu pano akamakwiya ndikumawamvetsa amwene, wakhate samulonjeza nsapato. Ife tikalowa ife, feterezayu mudzagula motchipa kwabasi, ndalama imene mugulira thumba limodzi la fetereza yomweyo mudzagulira matumba anayi, chenjeso pomwepo kupaso akabaza. lero lino zinthu kuzondoka koma ndithu osachitanso ulemu wobwera kudzanena kuti ayi makosana pepani tinkapikula thumba la fetereza pa phuzi inde m'misonkhano yathu ndi kumanena kuti adzakhala wotchipa uyu kwambiri koma takumana ndi zotere zotere komanso zotere ndiye pachifukwa ichi sizitheka valani zilimbe mwina kutero mtima ukhoza kutilimba koma andale aah ndi anthu ongokoma mkamwa amwene akamakuuza ngati zotheka kwambiri zoti adzangoti pha kenakanso pha basi zatheka kumanena motsimikiza mtima ndithu amveka "Ei, ayi ife mapulani onse takhoza kale kukatenga ndalama zimene tichitire zimenezi kulipo kale tagwirizana nawo kale mwalowa tsopano kodi ndiye nkhani zija zikuti bwanji zi kumangoyenda champeni kutithawa amwene obwande tisakumane nawo angambe kundikumbutsa za malonjezano kaulemu kokha kakanakhalapo koma kobweranso kwa anthu amene amatilonjeza zambiri ife kudzatiuza kuti mm izi tinkalonjezazi zinali zosagwira kuti tichite izi ndiye kuti tifa kwambiri obwande basi vanizilimbe kusiyana ndi kumangokumana mmisewu kumatibhayibitsa amvekere obwande asaa bye bye bye bye taimani bwana ndimati ndikufunseni kuti kodi za ujeni zija zikuyenda bwanji kuli zii lero lino monga ndafotokozera muja ayambanso timakampeni tapansipansi kuyenda uku komanso uku ena kukatsekula misonkhano ena kukayendera chimanga chosathira fetereza m'minda ena majombojombo awo uku kuyenda boma ndi boma kuti ati kumayendera mmene ntchito zikuyendera kumeneko Akamafika kumeneko anyamata achipani akumakhala kuti afika kale, nyimbo zawo zili pakamwa. Koma tsopano bwana, nanga zijazi bwanji? Mutiuza mmene zayendera koma? Zija zomaganizira magogo athu zija ndi timalipiro tina take ta pamwezi zija, zimene zija bwanji? Komanso pena pake, kukoma mkamwa kumene kuja, kofunika kutsekulirana mulandu. Mapholisa amakhala ndi mulandu wina wake, amati kuba ponamiza wina. Penanso tikumaona ngati zimenezi ndi zimene zidachitika. Ena ake adakoma mkamwa kwambiri kumachita ziphidi golilo ndi cholinga chotibera. Kodi ujeni, sitediyamu ya ku Mwanza zili pati zimene zija? Tangozipondaponda basi? Basi?